3 2 1 0 Beo! Dia dhaoib, seo Brian ag léamh na nuaíochta as Meiriceá, mar is iondúil, inniu Dé hAoine, an t-ochtú lá déag mí Mheán Fómhair dhá mhíle is a cúig déag, agus i ndáiríre, níl an t-am agam ach trí scéal a léamh as Meiriceá inniu, agus níl ach ceann amháin acu dlúthbhainteach le Meiriceá. Sin mar a bhíonn. Uimhir a haon, bhí mé ag tuairisciú le déanaí ar an chaoi ina bhfuil an Rúis ag iarraidh a ladar a chur isteach i gcúrsaí sa tSiria agus mar atá siad ag iarraidh cur lena loingeas a sheolann as Tartus, más buan mo chuimhne, sa tSiria agus lena n-aerfhórsa sa cheantar sin.

imní ar na tíortha iartharacha Ní raibh na Stáit Aontaithe ag tabhairt mórán airde ar an Rúis go dtí seo, rud a bhí ag cur olc ar an Rúis, sílim, agus go háirithe tar éis an méid a tharla sa sa Chrimé agus san Úcráin i gcoitinne. Síleann na Stáit Aontaithe go cinnte gur tír. neamhiontaofa í an Rúis agus bheadh an ceart acu, ach is tír lán armtha í an Rúis freisin agus caithfidh na Stáit na Stáit na Stáit Aontaithe déileáil leis sin. agus mar sin beidh in áit an Aire Stáit John Kerry dul i dteagmháil leis na Rúisigh beidh fórsaí míleata Mheiriceá ag caint le fórsaí míleata na Rúise. Duine ar dhuine, trí Rúnaí Cosanta Mheiriceá Ashton Carter a bheith ag caint le Sergei Shoigu, Aire Cosanta na Rúise. Iontas na n-iontas, dar liomsa, seo an chéad comhrá na beirte ó chuaigh an tUasal Carter in oifig seacht mí ó shin, agus shocraigh an bheirt cainteanna a choinneáil ar aghaidh ar mheicníochtaí dí-choimhlinte, slán a scéalaí, sa tSiria. Tá an Rúis tar éis an bhunáit aeir seo a fhorbairt in aice Latakia le déanaí agus tá eitleáin comhraic curtha acu isteach ansin, ina measc Sukhoi 27.

le déanaí ag rá gur eitil 20 eitleán iompair isteach san aerstráice seo, sa bhunáit aeir seo, le deich lá anuas. Sin an méid faoi Mheiriceá agus an Rúis. Scéal uimhir a dó, scéal idirnáisiúnta. As an Chróáit an turas seo. Bainteach le 15,000 imirceach atá sáinnithe anois sa Chróáit ón Aoine amach. Tá siad bearáilte as an Ungáir, caite amach as an tSeirbia, agus níl sé ar a gcumas acu bogadh ar aghaidh chun an tSlóivéin, agus mar sin seo iad sa Chróáit.

cannaí folmha agus na bóithre ina chiseach, ina gciseach dá réir sin. Siúd atá in ann an t-airgead a chaitheamh

agus go bhfuil turas pianmhar caite acu ag baint an Chróit amach, tá na bealaí taistil agus na campaí plódaithe, níl bia, níl iompar agus níl áit le dul acu. Tá roinnt acu ag smaoineamh ar filleadh ar na ar a dtíortha dúchais. Tá na himircigh seo sáinnithe idir teorannachaí ach tá siad sáinnithe in doiléire freisin. Ní léir céard atá i gceist ag tíortha na hEorpa a dhéanamh. Tá an réigiúin míshocair Tá na polasaithe náisiúnta doiléir agus tá ag teip go leanúnach ar na tíortha déileáil go maith leis an bhfadhb seo. Agus an geimhreadh ag teannadh linn, agus oícheanta fuara dá réir sin, caithfear déileáil leis bhfadhb seo ar shlí amháin nó ar shlí eile. Scéal idirnáisiúnta eile atá againn anseo, ach dlúthbhainteach le Meiriceá agus an Ghearmáin, nó ar a laghad déantúsóirí na Gearmáine. Tá réimeas Obama, tríd an EPA, Tar éis ordú a thabhairt do chomhlacht Volkswagen leathmhilliún leathmhilliún carr a aisghairm, ag cur ina leith go bhfuil na comhlacht, go bhfuil an comhlacht sin ag úsáid bogearraí d'aon ghnó chun teacht timpeall ar chaighdeán timpeallachta na tíre chun smog a laghdú. Dar liomsa is líomhain tromchúiseach é seo agus tá uafás an domhain orm go mbeadh Volkswagen ag déanamh seo. Tá fógra sáraithe eisithe anois ag an EPA agus séard atá séard atá sa bhfógra seo ná an líomhain go bhfuil Volkswagen tar éis fearas sáraithe, mar a thugtar air, a chur isteach sna cairr seo, Volkswagen agus Audi, idir 2000 is a naoi agus 2000 is a cúig déag, agus tá an fearas seo cláraithe chun brath, nuair atá an carr ag dul faoi scrúdú oifigiúil sceithe, agus gan na córais smachtaithe sceithe a chur ar siúl ach ag an am sin. agus an córas seo a mhúchadh nuair atá na cairr seo ag tiomáint de ghnáth. Mar a deirim, cuireann sé seo uafás orm. Tá fearas frithruaillithe ag na cairr seo agus chun teacht timpeall ar rialacha frithruaillithe na Stát Aontaithe, tá Volkswagen tar éis na fearais seo a chlárú nach n-oibreoidh an fearas frithruaillithe agus an carr ag tiomáint de ghnáth. Ní oibreoidh an fearas ach amháin nuair a bhíonn scrúdú timpeallachta ar siúl. seachaint é seo go simplí. Tá sé in aghaidh an dlí agus aontaím le Cynthia Giles, an riarthóir don EPA, a thugann le fios gur bagairt ar shláinte phoiblí é seo. Séard a dhéanann na bogearraí ná. Folaíonn siad sceitheadh nitrogen dioxide, an ceimic truaillithe a dhéanann cairr de ghnáth, agus an fáth go bhfuil fearais frith-truaillithe i gcarr sa chéad áit. Tá súil agam. go gcuirfear an dlí ar an gcomhlacht agus is rud dochreidte é seo domsa go mbeadh comhlacht Gearmánach ag déanamh seo sna Stáit Aontaithe. Sin iad na scéalta don lá inniu. Tá lá iontach aimsire againn arís, an spéir gorm agus an teocht thart fá seachtó cúig, ochtó gcéim nó mar sin. Níl fhios agam céard tá tuartha don deireadh seachtaine ach rud amháin ar féidir liom a tú a thuar ná go mbeidh cluiche mór peile ar siúl Dé Domhnaigh idir Bhaile Átha Cliath agus Ciarraí agus tá cairde agam as an dá chathair, as an dá áit, gabh mo leithscéal, as an dá chontae agus níl a fhios agam cé dhó ar cheart dom mo thacaíocht a thabhairt ach go mbeadh an bua ag an foireann is fearr. Sin an méid is féidir liom a rá. Bíodh deireadh seachtaine iontach agaibh agus go dtí go bhfeicfidh muid a chéile arís, slán agus beannacht.